chenjezo kwa anthu onse a dziko lino la malawi makamaka amene amandiziwa ine chenjezo ndilonena kuti musamapange dala zopusa Zowafuna kuwatenga amalawi ngati zisiru, kuwatenga amalawi ngati samaganiza ndiye ndikumaona ngati ine ndikhoza kukuikirani kumbuyo poganizira kuti inu ndi ine timaziwana. Inetu ndine wanyape. Ine sindiona kuti ati uyu ndi m'bale wanga Philip kapena ndani eeh ine sindiona kuti ati chipani ichi ati kaya president ache nnacheza nayepo kapena ndimaziwana naye ineyo amene mwa onse amene ndimamuonapo kuti ndi mzanga kwambiri ndi mphawiyo ndipo ndimangoyima pa chilungamo Kwa amene amandiziwa ine amadziwa kunena kuti ine am a no nonsense person naye ikafika nthawi yoima pa chilungamo ndiye ndimangoima pa chilungamo ndimangoswa kuswa kugaza kugaza kuli bwino uzipita kwanuko naulira koma ine nditanena chilungamo Ndipo pamene pali nkhani ya chilungamo makamaka powayimirira a Malawi, ineyo sindizachokapo, ndi chifukwa chake olo ku police kukachitika zopusa ndimaswa, ku prison ndiye ndaswa, kaya m'boma mu ku state house ndimabandula, uko ndiye sindimaopako, olo pa area 30 Sinimaopa iyayi olo mmabungwe, mmatchalitchi, muzipani mose nimazukuta ndiye sikuti ati muzipanga zanu kumanena kuti aa tiyeni tizipanga izi amene uja akhoza kutichita sipeya inetu ayitu ine ndiye ayi ine sindili ngati ma activist ena omalankhula nkhani chifukwa chokuti apasidwa makobiri nde azikakomesera zinthu pakana kumalengeza kuti ati iwowo asiya u activism akukayamba ndale. Infact ineyo ndine mdani wa andaleyo chifukwa ngati kuli anthu amene apusisa dziko lino kwambiri ndiye ndi andale ndipo dziko lino likanakhala kuti mwina likuyendesedwa ndi anthu a mau a Mulungu okhaokha kapena koma nanga zinaso ndi zimanyaka taawona lerowa munthu amene tikamudalira kuti ndi wa mau a Mulungu ndi uyu wasaukisa ziko, ndi uyu akungosisa ndalama ndalama ingotha value, ndi uyu angodya ndi anache ndi azibale ache, ndi uyu angoba makobiri. Ndipo ziko linolo anthu andale aliononga koopsa. Ndi chifukwa chake no wonder lero ku Karonga anthu akuuzidwa kuti azitenga ma ID kuti azipita kuchipatala. Tinalengeza sabata yathayo kunena kuti zija analemba m'Baibulo kuti anthu adzavutika, sadzalowa m'magolosale, sadzapita kutchalitchi, sadzapita ku chipatala, sadzapita mu minibasi, sadzalola kulowa m'banki wopanda microchip, zayambika tsopano ku Karonga. Ndipo aliyense amene akupita kuchipatala akuuzidwiratu kuti azitenga ID ndi cholinga kuti akailowetse mu system makhadi amenewo atuluke. Ndi nthawi imene anthu achisilamu komanso akhristu okhulupirirawo azazunzike kwambiri. Izitu tikunena zimene zingochitika ku Karonga kupatulako zochepa zina zimene apolisi tsopano ayamba kumamanga alimi, eni ake amene aku- akukagulisa mbewu zawo ku mm, misika yosiyanasiyana mwachitsanzo ku karonga uko ndi chitipa apolisi ayamba kuyenda dzana zulo kumagwira anthu amene akugulisa chitowe chawo komanso ndi mteza kumadabwa kuti kodi tsopano dzikoli mukufuna munthu wosauka apumire pati popeza mtezawo ndi wache Chitowecho ndi chake, analima yekha ndiye inu mukupita mukampeza ali pa stage kukamugwira kunena kuti boma silikulola kugulitsa chisawawa mteza. Mtezawo ndi wa amanu? Mukulephera kulipira anthu a fodya uko, alimi a fodya, leroli mukupita kumakalanda anthu zinthu zawo. Komatu siku lina muno m'Malawi, siku lina, siku lina, siku lina muzaona polekera. Izi ndikungokuuzani mokukondani. Uthenga wanga lero mamawa uno ukupita ku chipani cha utm. Chipani cha utm ena mwa inu amene simukuchidziwa mtsogoleri wache ndi Saulos Chilima amene anabwera ndi mphamvu kwambiri komanso amene anabwera ndi chiyembekezo kwa amalawi Ndipo akamanena kuti, Tsogolo lathu, tsogolo lathu lowala, anthudi ankadziwa kunena kuti yes, kwabweradi Saulosi Chilima. Olo kumamuyang'ana nkhope yache mmene akuonekera, anthu ankaziwa kuti oh yes, mpulumutsi ujatu ndi uyu. Koma itafikapo nthawi imene mphamvu zinawachulukira a utm atalowa mu Tonse Alliance anaona kuti Amalawinso si ofunikira ndipo leroli tikamamva kunena kuti utm ati inapita ku Zomba kumakapepesa anthu kunena kuti oh they are not part of the game they are not to blame pa zimene zachitika muno mmalawi umangoyimba manja phuu kunena kuti ufitidi ulipo satanikidi alipo chifukwa ngati kunali chipani chimene anthu anachikhulupirira ndikuchikonda within 3 months anthu ndikuchipasa ma vote 1 miliyoni Kenakonso anthu ndikuchikhulupilira kunena kuti Saulosi Chilimayo asintha zinthu muno Mmalawi koma atapita ku Tonse Alliance Saulosi Chilima anadya banzi anakhala chete ndikuwasiya Amalawi kumavutika ena ife tapitapo ndikumuuza mochuluka ndipo Amalawi ndinu mboni kunena kuti ine ndanenapo time without end kunena kuti abwana Muchoke mu Tonse Alliance chifukwa chonena kuti zimene tinalonjeza anthu si zimenezo. Koma ine ndinanenedwa maina osiyanasiyana, ndinatukwanidwa, kunena kuti amene uja ndi wosavuka, ndi wa kokeni, ndi wa chamba, ndi wa ma drama. Musamumvere amene uja zinthu zikuyenda bwino. Onenatu zimenezo a utm nthawi imeneyo ndili ku utm ko ndisanachokeko. Kenako nditaona kuti anthuwa sakundimvera chifukwa ine ndine wachilungamo ndinachokamo koma ndinapitirizabe kupereka advice yonena kuti pamene pafikapa nsuzi watha mumbale. Abwana ngati mukufuna relevance muchoke. Nde lero a utm aja akhala 2020 2021 2022 2023 2024 chaka cha 5 lero muzikapita ku zomba ndikumakanena kuti tikupepesa ndipo ifeyo tinalonjeza kuti tizidya katatu ifeyo tinalonjeza fetereza wotchipa ifeyo tinalonjeza kuti amalawi muzakhala pabwino ifeyo tinalonjeza mamega famu ndipo ifeyo we are not part of the mess Zimenezi apanga ndi a mcp zoona? Ndipo ngati pali bwenzi lache la bwenzi lache lenileni ndiye ndi mcp ilotu la utm yo. Inuyo ndi a mcp ndinu amozi ndipo zimachita kuonekeratu kunena kuti you are in the comfort zone. zimachita kuoneka ngakhale president wanuyo ngakhale amasanduka bubu pa misonkhano kumangomuzuzuwa ngati si vice president koma zimaoneka pa nkhope pache kuti amakhala nazo comfortable ndiye lero mukamapita ku zomba ndikumakapepesa kwa amalawi a utm musapange zowapusisa amalawi amalawi itu anasukusula inuyo muvomereze ndipo u vice president wa Saulosi Chilima umene anali nawo panopa ndi umene anali nawo nthawi imene ya Peter Mutharika ndi osiyana. Uwu unali m'memo wosonkherana ndipo anali ndi mphamvu kulankhula kuposanso mmene amalankhulira nthawi imeneja ya dpp. Koma Saulosi Chilima amene tikumudziwa ife anakhala osalankhula, wakhala osalankhula nthawi yonseyi ndipo wakhala akuuzidwa kumuwuza kuti achimwene taonani pawopo palembedwa posachedwa pa muzamangidwa akukonzerani milandu boma ili silikuyenda muchokemo koma inu mwajaidya mitanda nthawi yonseyi nyama kutengerana m'mahotelo kupita uku ndi uku kupasana makobiri lero ndiye muzikanena kuti mcp ndi chakwera ndi oyipa Iyayi, zimenezo musatiuze ife. Ndipo you should be the last people or the last group kuchita accuse mcp. Inuyo ndi mcp ndi ponda apa ndi pondepo. Ndipo ndikupempheni Amalawi, musakhulupirire utm, musakhulupirire mcp. Ngati inu zipaniso inu, ngati mukufuna ma alliance, musapange alliance ndi utm, ndi anthu oyipa kwambiri. Musapange alliance ndi mcp ndi zipani zoopsa za anthu amene asakuganizira ziko lino chifukwa a utm akanakhala kuti amaganizira a Malawi akanaona zimene zija kalekale ndikuchokamo. Zimene zapangikazi nchimodzimodzi kumanena kuti ng, ujeni mikozoyi ndi yanga koma manyiwa si anga. Ndi chimodzimodzi munthu kumuberekera mkazi ana folo. ndikumazawauza anthu ankhoswe kunena kuti mkazi wanga ndi wonyasa, kodi nthawi yonseyi simunkaziwa kuti mkaziyo ndi wonyasa? Tsopano inu a utm musatinyase lero pamene joker wakuferani mmanja kuti muonese u relevance kwa inuyo. Ndipo inuyo a utm ndikukumbuseni, ngati kuli chipani chimene chikufuna ma reforms nso ndi cha utm cho. chifukwa even maudindo amene ali mu utm leroli ambiriwa mmangopasana pa chinzache kuti uyuyu ndi nzawo wa abwana nde ameneyi akhale apo. Anthu ambiri amene anasankhidwa ku convention munawachosachosa mmaudindo mwawo achina Chaka, achina Kawaga. Ndipo ku Zomba kumene mukupitako, munapitako, munaitana ati, ati pakana a Saonda, munaitanako a Saonda kuti ati akalankhule. Inu Saonda amene akuzunzikira simukuziwa? Saonda ujatu munamulandisa TX yache uja. Munamuuza kuti asiye TX, asiye chuma chache. Nthawi imene ija ali bwana waku public events m'boma la Mutharika, munthu anasiya TX yache yopuma. Lero likukalowa m'boma osampasa china chilichonse apart from kungompasa bokosi lanu la maliro lijalo, magalimoto anu amaoneka ngati mabokosi a maliro aja. Kunali anthu ngati achina Masangwi, kodi simunaatenge bwanji kumeneko? Zoona inu kumakasankhana mma mma position ku cabinet ko osamuikapo Masangwi, osamuikapo a Makondi? osamuyikapo chidyaonga osamuyikapo ngalande anthu azunzika amene ajawo kuzunzika lero mukutenga apongozi anu ulendo nawo kukasiya ku zambia zoona inu masangwi uja amafuna kuphedwa ku phalombe amafuna kuphedwa ku nsanama masangwi ujatu ndi amenenso anayigwira zombayo masangwiyo anagwira zomba ndikumadziwa kuti munthu wapanga kampeni kuononga chuma chake achina makondi ajawo amene aja ma anatulusa magalimoto awo chuma chawo chonse ena achina chidyaonga analuza chuma chawo chonse kupita kukuchondererani inu kuti abale ndalama zanga izi ndi uje- nju- nyumba yanga iyi kulandidwa koma you, you, you did not even listen ena amayimisa basi kumaona ngati akhoza kukwera kukafika ku america Achina Allan Ngumuya anavutika koopsa kuvutika ndipo ena amene adakali mu utm mo akukhaliramo kulimba kuopa kuti apangitsidwa manyazi. Kunali anthu amene azunzika mu utm ena achina kupanga ngozi ena anamwalira you did not do anything so mufuna muwauze amalawi kuti chani? kunali anthu kuli anthu ngati achina Henry Gonani tikunena pano munthu amene ujayo ndi olumala utm did not do anything anakapanga ngozi ku Phalombe uko ndipo ngati kuli chipani choyipa ndiye ndi inuyo a utm chifukwa simachita appreciate ma efforts ya anzanu leroli mukabwere muzikanama kuti hey, hey, ut- ujeni mcp ndi chipani choyipa Chi- chipani choyipa mwachiona litiro Mwachiona liti? Popeza pa, posachedwa pompano munali ku stadium ndipo mupezekanso kuti posachedwa pompano kukapezeka function ya president wanu nzanuyo amene akunena kuti ati ndi mtsogoleri amene akuwamvetsa amalawi kukoma chakwerayo uyu wakuyenda wa uyo uyo uyo mupezekanso kuti muli ku msonkhano konko Tinakuuzani ife, Tatulukani! Koma munkanditenga ine ngati wamisala. Abale, zinthu sizili bwino ku Malawi kuno. A Malawi akuzunzika. Tatulukani kumeneko. Koma utm kakakakakakaka. Mpakana munafikapo size yomasankha, ah, kumapereka maina a ma ministers anthu okuti sanali a utm. mwatenga kumbali uko ndikuwabweretsa mu utm zimene zija zimapweteka anthu azibale awo zimapweteka tsoka ilo chipani chanu chilibenso ma structures ndi chipani chongotchuka pa facebook koma ma structures kulibe munthu ukapanga chibwezi mkazi wa nyuwani ndi mkazi wakale umapitisa majumbo kwambiri kwa mkazi wa nyuwani chipani chanu chikanakhala ndi ma structures komanso chikanakhala kuti anthu amachikonda kumpoto kuja sibwenzi pano mukulephera zisankho you need to think twice koma iyi yomabwera ndikumaanamiza amalawi iyi kumanena kuti inu mukupepesa ayi ayi mutadya kale mitanda 8 mukuuza ana mukuuza ndani Utm inali chipani chimene chinachoka mu dpp a mukanakhala anzeru kopepesa sikukanakhala ku mtundu wa amalawi iya mukanakapepesa ku dpp ko mubwerere chifukwa ku dpp ndikumene kunachoka inuyo osakhala zambwerera zomati muzipangisa misonkhano mwakhuta khuta nyama zanu mma hotel mu mwabaiba makobili mwapasana pasana ma contract lero muzikanena kuti a tikupepesa mumpepesa ndani Ndipotu m'bale anuyotu anthu anamusika kale Chilimayo. N'nayamba kumusika si ine paja? Ndiye anthutu anamusikatu. Amene akukukakamilani akungokunamizani afuna azikubelaninso makobili amene mwaba inu kubomako koma anthu anamusika ameneyo chifukwa cha khalidwe. Munthu wokongola bwino kwambiri, woonetsa kuti anali ndi ma, wa, tinkamuona ngati ali ndi leadership quality koma ata 0 pa 10. Ine ndimangonena pa chilungamo ndipo ngati mukundifuna mundipeze sindimaopa wina aliyense ineyo the DC mwana wa chabe UTM basi sevisi.